Haigh a pháistí! Conas tá sibh? Gá! Tá an áit seo go hálainn, nach bhfuil, i measc na crann? Ach níl aon sneachta, mór is trua. B'fhéidir go dtiocfaidh an sneachta go luath don Nollaig, bheadh sé sin go deas, nach mbeadh? Féach cad a cheap sibh faoi mo soilse. Ie, mo soilse, Daidí na Nollag, nó mo chaipín! Mar gur tráth na Nollag atá ann, agus inniu! Táimid chun léamh faoi suaimhneas sa stábla. Tá fhios againn go raibh bó sa stábla. Tá fhios againn go raibh asal sa stábla. Tá fhios againn go raibh caoirigh sa stábla. Ach an raibh fhios agat go raibh luch ann freisin agus ní raibh sé sin róshásta? táimid ag léamh cén fáth agus cad a tharla don luch oíche mhór sa stábla. Tar liom agus feicfimid! Suaimhneas sa stábla! Gabrielle Ní Mheachair a scríobh. Ba é Fergal O'Connor a mhaisigh agus a tharraing na pictiúirí áilne. agus ba é an Gúm a d'fhoilsigh, ó féach ar an seanstábla seo, é, ní féidir na doirse a dhúnadh i gceart, tá na fallaí ag titim as a chéile, ní bhreathnaíonn an fhuinneog sin go maith, an mbreathnaíonn? ach féach ar an solas speisialta ag splancadh anuas ar an stábla. N'fheadar cad a tharla sa stábla seo. Ó, féach an luchóg. Agus, ó, tá sé tar éis a mhéara a chur isteach sna cluasa. Caithfidh go bhfuil torann ann. Tiomnú an údair do John Frederick Woltjer, ceart is neart do bheart. Fadó, fadó bhí luch bheag ann. Seán ab ainm dó. Agus féach air, ó, ceapaim go bhfuil sé ina chodladh agus é ag codladh go sámh, féach, meangadh deas gáire ansin air, ó, ceapaim go bhfuil sé go deas compordach. Bhí sé ina chónaí leis féin i seanstábla tréigthe lasmuigh de bhaile beag, ó,

Bhí leaba bheag chluthair aige thuas sna rachtaí ann. Ní raibh rud ar bith ab fhearr le Seán ná a bheith socraithe síos go seascair chun codladh mór maith a dhéanamh. Féach air thuas ansin go hard ina leaba deas beag compordach agus is féidir leis breathnú anuas. Féach. an seomra thíos faoi lár an stábla agus an tuí Tá sé ag breathnú an-socair sona ansin, nach bhfuil? Oíche amháin i lár an gheimhridh bhí Seán ina chodladh go sámh nuair a dúisíodh go tobann é. Shéid gaoth fhuar tríd an stábla. Mú! Mú! a chuala sé. Mú! Mú! Leath na súile ar Sheán agus é ag amharc anuas ó na rachtaí. Féach na súile móra aige! N'fheadar cén fáth. Bhí bó ag teacht isteach sa stábla agus í ag géimneach. Á mú! Féach an bó mór seo ag teacht isteach agus ní raibh sí ciúin agus do dhúisigh sí Seán. Ó, n'fheadar ar chuir sí faitíos air. Och! Ochón! arsa Seán leis féin agus é ag tochas a chinn. Cad é seo? Nach bhfuil a fhios aici sin gur lár na hoíche atá ann? Mú! Mú! arsa an bhó arís, agus shocraigh sí síos sa tuí. Féach ar, tá sí anois ina suí ar an tuí deas compordach. N'fheadar an mbeidh sí ciúin anois. Ach Seán bocht, níl sé ag breathnú róshásta, an bhfuil? N'fheadar an é sin deireadh an scéil? Luigh Seán síos ina leaba arís. Ach ní raibh sé i bhfad gur chuala sé trup eile. Hé há! Hé há! Ba bheag nár léim sé amach as a chraiceann. Tháinig asal beag isteach agus é ag grágaíl go hard. Hé há! Hé há! ar sé. Féach an asal ag teacht isteach. Agus féach ar Sheán bocht agus na súile ar oscailt aige. Cad a dhúisigh mé anois? Á, seo torann ard, Hé há! Hé há! Seán bocht. Ó muise, muise! arsa Seán leis féin. A leithéid de challán! Hé há! Hé há! arsa an t-asal arís, agus shocraigh seisean síos agus é breá compordach. Féach, tá an t-asal tar éis é féin a shocrú síos sa tuí freisin, agus caithfidh go raibh ocras ar an asal, mar féach, tá sé ag ithe tuí freisin, féach píosaí tuí ag gobadh amach óna bhéal. Lig Seán osna. Ní raibh sé pioc sásta. Ach bhí an t-asal tar éis socrú síos go ciúin. B'fhéidir go bhfaigheadh sé néal codlata anois. Níl sé ag breathnú róshásta ansin, an bhfuil? Féach air agus é ag amharc díreach síos ar an asal agus ag smaoineamh dó féin, Cén fáth ar dhúisigh tú mé? Níor mhair an ciúnas i bhfad, faraor. Ar ball beag tháinig lánúin óg isteach sa stábla. Ó, a lao ghil agus a chuid, cad a dhéanfaimid? arsa an ógbhean de chogar cráite. Ná bí buartha, a chroí, arsa an fear. Tabharfaidh mise aire duit. Réitigh sé leaba thuí dá bhean agus luigh sí síos. Bhain sé de a chlóca agus chuir sé thart uirthi é. Féach an fear agus é ag cur a cóta mórthimpeall ar a bhean. Agus féach, tá an t-asal ag breathnú orthu, 's tá an bhó ag breathnú orthu. Agus féach an baile beag thíos ansin sa ghleann, i bhfad uathu. Bhí Seán ag éirí rud beag níos crosta faoin am seo. Fuist! a bhéic sé. Táimse ag iarraidh dul a chodladh. Bígí i bhur dtost anois! ach bhí an ghaoth tar éis neartú agus níor chuala an lánúin é. A leithéid de challán! arsa Seán leis féin arís. B'fhearr dom dul síos agus deireadh a chur leis an ngleo seo ar fad. Féach, tá sé ar buile, nach bhfuil, ag tabhairt amach. síos le Seán go hurlár an stábla. Bhí gach rud tite chun suaimhnis beagán faoin am seo ach ba chuma le Seán. Bhí seisean ag iarraidh an stábla a fháil ar ais dó féin. Chuir sé na cosa i dtaca agus lig sé béic as. 'Amach libh! a bhéic sé. Shuigh an fear aniar agus d'fhéach idir an dá shúil ar Sheán. Féach, fan, agus tá sé ag breathnú anuas ar Sheán agus Seán ansin ag seasamh agus ag rá leo, Sibhse amach! Ach. Sula raibh seans ag an bhfear a bhéal a oscailt tháinig scata aoirí ag brostú isteach sa stábla lena gcuid caorach. Bhí na caoirigh ag méileach go glórmhar. Meá! Meá! ar siad. Meá! Meá! Tháinig eagla ar Sheán. Féach Seán bocht, tá sé thíos ansin i lár na caoirigh go léir, na caoirigh ag rith isteach, agus féach na haoirí á dtreorú agus Seán ansin leis féin agus é an-bheag. Ní raibh sé ábalta aon rud a fheiceáil ach cosa agus crúba ag siúl i ngach treo. Bhéic sé in ard a chinn agus a ghutha. Ansin, gan choinne, scuabadh Seán aníos ón urlár. Cé a bhí ann ach an fear. Féach an fear. Agus tá sé tar éis Seán a phiocadh suas agus anois tá Seán ina lámh go deas slán sábháilte. Seachain thú féin, a luchóigín, a dúirt sé go cineálta, nó seasfaidh duine éigin ort. Tá súil agam nach bhfuilimid ag cur isteach ort an iomarca. Bhí foscadh ag teastáil uainn tamall. Oíche an-mhór atá san oíche anocht, bíodh a fhios agat. Oíche mhór dom féin agus do mo bhean. Oíche mhór don saol go léir. N'fheadar cén saghas oíche atá ansin? Chuir an fear Seán suas sna rachtaí arís. Féach, á chur suas ansin, áit a mbeidh sé go deas slán sábháilte as bealach gach éinne. Ná bíodh aon imní ort, a dúirt sé. Beidh tú sábháilte thuas ansin. Déan iarracht néal codlata a dhéanamh. Ní bheidh muidne anseo i bhfad. Féach na caoire agus an bó agus iad go léir breathnú suas ar Sheán ansin thuas sna rachtaí. Luigh Seán bocht siar ina leaba sna rachtaí. Bhí sé traochta ar fad. Thiontaigh sé agus thiontaigh sé, ach codladh ar bith ní bhfuair sé leis an racán sa stábla thíos. Féach, agus tá a lámha thar a chluasa ionas go mbeadh sé beagáinín níos ciúine, ach fós ní féidir leis dul a chodladh. Agus lean an raic ar aghaidh mar sin, oíche i ndiaidh oíche. Shíl Seán nach mbeadh suaimhneas i ndán dó choíche. Níl sé ag breathnú róshona leis féin anois, an bhfuil? Ní dóigh liom é. Ach ní i bhfeabhas a chuaigh an scéal. An chéad oíche eile thosaigh tormán eile a bhain croitheadh as na rachtaí féin. Boom boom pa-rop-a pum pum! Boom boom pa-rop-a pum pum! Buachaill óg a bhí ann agus druma á bhualadh aige. Ó mo léan! Mo léan géar! arsa Seán. Ó, níl ag éirí go maith leis, le Seán bocht sa saol, a' bhfuil? Níl sé pioc sásta. Torann, torann, torann! Agus ní raibh deireadh leis na cuairteoirí fós. Cúpla oíche ina dhiaidh sin tháinig triúr ríthe agus camall ag gach duine acu. Bhí an stábla lán go doras anois agus bhí Seán bocht i ndeireadh a fhoighne. Ababú! Ababú-na! a bhéic sé. Ó. Ó! a d'fhreagair na camaill agus chaith siad seile ar an urlár. Féach, trí rí, a haon, a dó, féach an hata mór ard atá air, mo dhuine, agus a trí, agus feicim trí caiméil freisin, a haon, a dó, a trí, agus féach an teanga ag gobadh amach as a bhéal ansin. Shíl Seán nach mbeadh faoiseamh i ndán dó go brách. Bó, asal, caoirigh, daoine, caiméil, druma, an oiread sin torainn sa stábla. Ní haon ionadh nach bhfuil sé ag breathnú go sona sásta. Chuala sé an bhó ag géimneach, an t-asal ag grágaíl, na daoine ag caint agus ag comhrá, na caoirigh ag méileach, an drumadóir ag bualadh an druma, agus anois na camaill agus iad ag gnúsachtach. agus chuir an méid sin tinneas cinn air. Féach. Drumadóir, na caiméil, agus tá a theanga fós ag gobadh amach, féach ansin. Caoire, caoire eile thíos anseo, agus féach an bó agus an t-asal. Go déanach an oíche sin, agus an stábla ar fad ciúnaithe ar deireadh, chuala Seán fuaim eile. Ní raibh an fhuaim eile seo cloiste aige cheana leis an ngleo ar fad sa stábla. Agus an fhuaim seo, níor chuir sí olc ar bith ar Sheán. Bhioraigh a chluasa. chas sé timpeall agus chuaigh sé ag gliúcaíocht síos ó na rachtaí. Bhí leanbh beag sa mháinséar in aice leis an lánúin óg. Bhí an leanbh ag caoineadh. Féach air, thuas sna rachtaí go hard ag breathnú anuas ar an bábaí nua! Agus gach éinne, féach, an Mamaí agus an Daidí, agus an bhó 's an t-asal agus fiú amháin na caoirigh ag breathnú ar an leanbh. Bhrostaigh Seán síos go dtí urlár an stábla agus trasna go dtí an máinséar. Suas leis ag dreapadh in airde ansin agus bhreathnaigh sé isteach ar an leanbh. Féach, thuas ansin agus é ina shuí sa chúinne ansin ag breathnú isteach ar an leanbh. Agus an leanbh ag breathnú air seo, nach bhfuil? Féach, tá an bheirt acu ag breathnú ar a chéile. Leanbh aoibhinn a bhí ann agus é ag stánadh ar ais ar Sheán. Stad sé den chaoineadh. Líonadh croí Sheáin le háthas. D'imigh an fhearg agus an tuirse ar fad. Ba é mian a chroí é fanacht ar thaobh an mhainséir leis an leanbh beag go deo. Agus sin go díreach an rud a rinne sé. D'fhan sé taobh leis an leanbh agus é go sona sásta. Níor mhiste leis an comhluadar agus an leanbh ina láthair. Agus féach ar an chomhluadar go léir, caoirigh, asal, bó, aoire, Mammy agus Daidí agus an leanbh, ó, camel, agus an, féach! teanga fós ag gobadh amach ag an gcamel seo. Ríthe, 1, 2, 3. Drumadóir, Ó, sin comhluadar mór ansin. I ndiaidh tamaill thit Seán ina chodladh. Féach air lán ina chodladh ansin. Agus an páibín lán ina chodladh freisin, an bheirt acu le chéile. Níor chuala sé an bhó ag géimneach, ná an t-asal ag grágaíl. Níor chuala sé na camaill ag gnúsachtach ná na caoirigh ag méileach. Níor chuir caint na ndaoine ná ceol an drumadóra isteach air ach oiread. Fiú nuair a thosaigh an leanbh ag caoineadh níor dhúisigh sé. Agus cé go raibh an áit lán go béal anois, ar deireadh thiar thall bhí suaimhneas sa stábla. Féach ar gach éinne ag breathnú air é. Mammy, Daddy, asal, bó agus caoirigh. Agus sin deireadh ár scéil, súil agam gur thaitin sé libh. Go dtí an chéad uair eile, slán! Tá súil agam gur thaitin an scéal leat, mar thaitin an scéal liomsa. Scéal álainn a bhí ann! faoin Nollaig, nach raibh? Gabh mo leithscéal, guthán agus. Níl 's agam cé tá ag glaoch. Nóiméad amháin. Hello? Donncha anseo? Daidí na Nollag atá ann! Hi Daidí na Nollag, conas atá tú? Oh, Bíonn tusa ag éisteacht lenár scéalta agus taitníonn siad leat? Ó, Daidí na Nollag, bhuel, go raibh míle maith agat, sin dea-scéal amach is amach! Bíonn Daidí na Nollag ag breathnú ar na físeáin freisin. Ó, ó, caithfidh tú imeacht anois, caithfidh go bhfuil faoi strus ceart go leor. Bhuel, go n-éirí leat Oíche Nollag, tnúth le tú a fheiceáil. Slán! Daidí na Nollag ag glaoch orainn mar go mbíonn seisean ag breathnú ar na leabhair freisin! Wow!